Komiti yapadera yomwe ikufufuza za ngozi ya ndege idachitika ku Chikangawa yafika kumapeto a kafukufuku wake m'gawo loyamba lachisanu pa 31 July 2026. Mwa zina, komiti imafuna kudziwa ngati ulendo wa Dr. Saulos Klaus Chilima wopita ku maliro a Ralph Kasambara anatumidwa ndi President Dr. Lazarus Chakwera kapena ayi kudzera mu maumboni omwe aperekedwa zikuonetsa kuti ulendowu unali monga mwakufuna kwa achilima pakuti boma nkuti litatuma kale munthu wina kuti akayimire purezidenti chakwera kumalirowo maumboni ochokera m'maofesi onse a mtsogoleri wa dziko komanso wachiwiri wake akuonetsa kuti ulendowu Unali ngati wongodzidzimukira mwakuti ndondomeko zina zidaphonyedwa. Nkhani ina yomwe inamanga nthenje mu gawo loyamba la kafukufukuyu ndi yokhudza ndondomeko yobwereka ndege ku Malawi Defence Force malinga ndi maumboni ochokera ku ofesi ya vice president komanso mdf achilima anabwereka ndege mwakufuna kwawo osati kuti wina adawauza kuti atero bambo joshua valera adauza komiti yapaderayi kuti achilima adachita izi pofunitsitsa kuti akwanitse kukhala nawo pa mwambo wa maliro a a ralph kasambara komanso kuonerera president chakwera akunyamuka kupita ku bahamas tsiku lomweli Ngulu ya Nawambe powunika momwe a Chilima anadziikira pa pressure ya mtundu wotere, tikudabwa kuti ngati ubale wawo ndi a Chakwera sunali bwino, kodi sakadatha kungopita ku maliro a Ralph za ulendo wa a Chakwera osazilabada? pano monga mukudziwa nthawi zina president peter mutharika akumanyamuka mdziko muno popanda vice president wake kuonerera kusapezeka kwa achilima ku kamuzu international airport sikukadadabwitsa aliyense chifukwa ambiri ankaganiza kuti achilima ndi achakwera sanali pa ubale wabwino ayi mwa mafunso ena omwe adamanga nthenje kafukufukuyu asadayambe idali nkhani yakusakwera ndege kwa richard chimwendo banda komatu malinga ndi akuluakulu a mu ofesi ya vice president anthu angapo omwe ankayenera kukwera nawo ndegeyi sanakwanitse kutero chifukwa chakuti mipando ya ndegeyi inali itachotsedwamo chadzulo lake kamba kokuti idanyamula maliro a Ralph Kasambara pa chifukwa ichi malo a anthu ngati Winnie Nyondo a Chimwendo ndi anthu ena sakadapezeka kamba kakuchotsedwa kwa mipandoyi malinga ndi mndandanda wa mayina omwe ofisi ya vice president inatulutsa anthu 6 kuphatikizirapo a Chilima ndiwo adavomerezedwa kukwera ndege pa 10 june kuchokera ku ofisiyi ndekuti kuphatikiza ndi crew ya mapilot awiri ndi injiniya mmodzi ochokera ku malawi defense force onse analipo 9 izi zikutsutsana kwathunthu ndi zomwe ena ankanena kuti mu ndegeyi munakweranso anthu ena adapulumuka pa ngoziyi nkuthawira m'mayiko ena kumbali ya nyengo ya pa 10 june 2024 pafupifupi aliyense yemwe adafunsidwa za nyengo adavomereza kuti nyengo sidali bwino ayi tangoganizani akuti angakhale pa bwalo la ndege la mzuzu pomwe ndegeyi inkayembekezereka kutera pankagwa mvula ya mawawa komanso padali nkhungu la mnanu ichi nchifukwa chake oyendetsa ndegeyi adauzidwa ndi wa pa tower ya bwaloli kuti sangakwanitse kutera pa bwaloli mzachidziwikire chiganizo cha oyendetsa ndegeyi chidali chobwerera ku kamuzu international airport tinene zoona mapilot adayesetsa koma tsoka likalimba nzovuta Popupuluka m'nkhalango ya Chikangawa, mapilot tiyesa adayesetsa kusaka njira yobwerera ku Lilongwe koma zidawavuta ndithu. Ali mkati kusakasaka njira chifukwa cha nkhungu, pilot sankapenya kutsogolo. Pachifukwa ichi, phiko la ndege lidaomba mtengo ndipo zidachititsa kuti oyendetsa asoweretu luntha loongolera ndegeyi mpaka inagwa. Awatu si maganizo athu ayi, koma zomwe lipoti la BFU lidanena komanso malinga ndi maumboni ena omwe aperekedwa kale mu gawo la kafukufuku woyambayo. pa nkhani ya black box eni ake a ndege a mdf adafotokoza ku komiti kuti ndegeyi inalibe black box komanso kachida kena kotchedwa elt pa nkhani yoti kafukufuku osaka ndege adayimitsidwa zadziwika kuti apolisi ndiwo adayima kaye kusaka kamba kakuti adalibe zida zokwanira koma asilikali ankhondo a malawi defense force akuti ankapitirizabe kusaka kufikira mmawa wa pa 11 june 2024 maumboni anafedwa anali wopereka chidwi mu gawo la kafukufuku woyambayo koma mfundo zogwirika kuchokera kwa anafedwawa anali mafunso omwe namalira aliyense ku malawi kuno amakhala nawo chachitika nchani zachitika bwanji chifukwa chiyani zomwe kwa ine ndikuona kuti mafunso amenewa ulendo uno ayankhidwa onse maka kafukufukuyu akamalizidwa komatu poti anthu ena ndi akatswiri pophika bodza ndipo amalawi ambiri amakonda bodza pakati apo ena anatchukitsa kuti bambo abdul lapukeni adapulumuka pa ngozi ija ndipo adathawira ku uganda ha zomvetsa chisoni kwambiri bambo moses nthakomwa adadzidzimutsa dziko lonse atayitanidwa ku komiti yofufuza ngoziyi pofotokoza kuti iwo zoti ndege yapezeka ndipo anthu onse omwe anali mundegemo amwalira adadziwa pa 10 june 2024 usiku iwo adafotokoza kuti Lieutenant General John Msonthi Jr. retired ndiwo adawauza izi masamba onse a mchezo pa tsikuli kunali kuchemerera Msonthi kuti ameneyu ndiye wanyamula makiyi a nkhani yomwe nyengo yonse yakafukufuku anthu amenewa amafuna kumva malinga ndi lieutenant general john msonthi junior retired iwo sadayankhule ngati akutsimikizira kuti wina wawauza ayi koma kuti ankayankhula izi potengera kuti pofika usiku wa pa 10 june palibe bwalo lililonse lozungulira dziko la malawi kapena m'malawi momuno lomwe lidafotokoza kuti ndegeyi yatera kumeneko mafuta a ndege anali okwanira kuuluka kwa maola 4 zimene zinkatanthauza kuti pa nthawiyi ndegeyi sikadakhala kuti inakali mlengalenga mwa ichi iwo pokhala mzawo wa a Nthakomwa adangofuna kuwakonzekeretsa pa zomwe zinali nkudza Vuto lomwe ine ndaliwona nlakuti a Msonthi ngati msilikali adayankhula ndi a Nthakomwa ngati akuuza msilikali mnzawo. Chifukwa chani ndanena izi? Ku usilikali poyankhulana sayankhulana molambalala koma mwachindunji posaganizira kuti kupweteka kwa chomwe akufotokozacho nkotani. Mwa ichi a Msonthi kakonzekeretsedwe kawo kwa a Nthakomwa kadali kosayanjana ndi msiviliyani mzachidziwikire zomwe ambiri amafuna kumva mkafukufuku wa mgawo loyambayo sadamve ndipo pamapeto pake nkhani imakhala yakuti wakuti wadyetsedwa banzi wakuti ndi wouma mutu Iyayi tisatelo nthawi inakalipo onse omwe ali ndi zoti zingathandizile kufika kumapeto a nkhaniyi nkofunika kutelo mosaganizila kumanja kapena kumanzele koma ponena motsimikiza mtima malinga ndi mmene taonela gawo loyambali dzina la dr lazarus chakwera lili kutali zedi ndi nkhaniyi